Tá Tiobraid Árann ag fuireacht bliana le díoltas a bhaint amach ar Ghaillimh ó chailleadar i mbabhta leathcheannais na bliana seo caite leis an bpoc deireanach in am cúitimh gortaithe. An éireodh leo cluiche ceannais na hÉireann a shroisint don chéad uair ó 2006? Nó an mbeadh deis ag mná na Gaillimhe filleadh ar chluiche ceannais na hÉireann, le deis a thabhairt dóibh féin dul céim níos faide i mbliana? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta, Cluiche Leathcheannais na hÉireann, Glen Dimplex.
Poc amach mar sin ag Sarah Healy agus Niamh Tomás sa tríú teacht ar thaobh na láimhe deise. Lá go hálainn anseo i gCill Chainnigh. I gCill Chainnigh anois, ar ndóigh, imrítear na cluichí leathcheannais sa chraobh chamógaíochta agus tá an t-am is an-bhlocáil déanta. Tiobraid ag teacht ar ais, faighte arís ag na Gaillimhigh. An oiread sin, buailte le fada ag Mairéad Dillon, buailte go deas aici. Dhá chúilín d'fharasbarr anois ag cailíní an iarthair. Tá sé ag an leathchúl i lár, Mairéad Eviston. An-chorr camán déanta ansin ag na Gaillimhigh ag oibriú go crua. Sin í Caoimhe Kelly. Triúr. Cé a thiocfas amach as an ruc seo? Gaillimh teacht amach as. Ag Ailish O'Reilly. Ailish O'Reilly á bualadh agus Ailish O'Reilly ag déanamh go maith. Brú ansin ó na tosaithe chun seilbh a fháil ar ais agus ansin an scór ag an deireadh. Agus sásaíonn sé sin aon bhainisteoir, Cathal Murray san áireamh. Bíonn sé buailte isteach fada. Scór ag teastáil go dóite anois ó na Tiobradaigh. An-bhlocáil arís ó na Gaillimhigh. Cosaint den scoth déanta acu anseo. An deis sin curtha amú. Is é ag teacht go tréan ansin. Marie Starr, faighte ar deireadh ag Ailish O'Reilly. Ailish á bualadh amach ar an taobh. Amach go fada. Aoife Donohue, Aoife Donohue á bualadh isteach fada. Catch an briseadh síos, cé a dhéanfas an briseadh? Tá an briseadh faighte. Siad ag oibriú, deas cliste, ar ais go Carrie Dolan, Carrie Dolan, deas réidh thar an trasnán, comhimirt an-deas ansin ag na Gaillimhigh. Fágtha léi féin, Ailish O'Reilly. Á bualadh isteach go sciobthaí. Treoir ag teacht isteach ón taobhlíne ansin, greim a choinneáil uirthi. Siúd í Niamh Mallon. Niamh, cailín an Dúin, Niamh á bualadh agus curtha thar an trasnán ag an gcúl báire. Sé chúilín d'fharasbarr anois ag Gaillimh. Anois scór de chineál eicint ag teastáil go dóite ó na Tiobradaigh. Bhí Casey Hennessy blocáilte arís. Faighte ar ais. Teacht go tréan ansin, Karen Kennedy. Karen Kennedy á bualadh is oh! Cúl! Cúl! D'fhéadfadh sé go raibh an ghrian i súile an chúl báire ach bhí sí ag iarraidh an sliotar a smachtú agus cé gur thit an sliotar isteach taobh thiar de, isteach san eangach. An fhód arís ba dána an iarracht ó Karen Kennedy. Tarlaíonn sé. Tarlaíonn sé. Agus é. Tá sé de cheal anseo agus é sin a bhí teastáil ó Thiobraid Árann anseo. An mílte chor den fhód i mná. Níor mhiste leo dea-shampla na bhfear a leanacht anseo. An bhfuil Halliburt anseo? Ach, bhuel, b'fheidir dul thar fóir anseo, tá sé faighte ag an lán tosach. Chonaic sé Casey Hennessy, Casey Hennessy thar an trasnán. Cineál bronntanas a bhí ansin ar bhealach. Trí chúilín eatarthu. Tiobraid Árann ag teacht arís, tá cúilín amháin eatarthu agus feall eile déanta. Agus rud éigin beagáinín, beagáinín teasaí anseo anois. Seo an seans anois ag Grace O'Brien na foirne a chur ar chomhscór. Agus é sin déanta ag Grace, is cuimhnigh go raibh cailíní na Gaillimhe sé chúilín chun tosaigh tráth dá raibh. Anois, ceann seo buailte isteach sa spás. Gaillimh. Faighte arís an seans agus arís eile tá siad cothrom, Karen Kennedy arís eile. Tá an poc amach ag Sarah Healy. Ceann mór fada, tradisiúnta, láidir. Ó, pas álainn isteach anseo anois go dtí Niamh Mallon. Seans ag Niamh ar scór. Niamh! Báite ag Niamh! Chéad chúl ag na Gaillimhigh. Farasbarr ceithre chúilín acu arís. Pas deas ó Ailish O'Reilly díreach isteach i lámha Niamh. Bhí cúl ar intinn aici agus tá cúl aimsithe aici ach ní raibh aon seans ag an gcúl báire, an cosantóir ag seasamh mar fheiceann sibh idir Niamh Mallon agus an cúl báire í níos deacra fós. Sarah Healy, teacht ó thaobh na láimhe deise. Seilbh faighte bhuel, shíl mé go raibh ag Tiobraid Árann tá anois. Is dúirt mé cheana go raibh scór uathu is fuaireadar cúl, cad a tharlós an t-am seo? Tá siad ag teacht arís agus comhoibriú an-deas anseo anois agus an ceann seo buailte ar aghaidh go dtí Karen Kennedy, fós í Karen Kennedy ar aghaidh le lámh amháin. Go dtí Jean Kelly agus Jean Kelly thar an trasnán. Laghdaíodh go ceathair, b'fhéidir nach bhfuil deireadh déanta fós. Sarah Healy agus ceann mór millteach fada díreach tríd an lár, ceann seo briste síos, Niamh Mallon ag iarraidh seilbh a fháil. Faighte ag Aoife Donohue. Aoife Donohue breathnú ar an sprioc. Aoife Donohue ard agus Aoife Donohue thar an trasnán. Ansin buailte ard ag Sarah Healy. Ar feadh soicind cheap mé go raibh sé fágtha ina diaidh aici ach ní raibh. Buailte amach aici anois agus Aoife Donohue ag teacht go tréan ansin. Pas deas íseal fada taobhlíne, tá obair le déanamh ach tá an obair sin déanta thar barr ag Niamh Mallon. Cúlaíonn sí agus ansin an pas ar aghaidh. Is ansin an iarracht ag Mairéad Dillon agus scór den gcéad scoth ansin ag Mairéad Dillon. Agus níor chaith sí ach soicind amháin ar an sliotar. Anois ceann ard, an bhfuil. Sé chúilín eatarthu, an bhfuil teacht aniar ag Tiobraid Árann? Níl an chuma go bhfuil ag an tráth seo ach cá bhfios? Ach cinnte beidh cúl uathu, agus fiú péire b'fhéidir. Ach an tseilbh arís ag na Gaillimhigh. Caoimhe Kelly, as Cumann na Sáirséalach ag casadh thart, Caoimhe á chur thar an trasnán. Tá na Gaillimhigh ag tarraingt leo. Sarah leis an bpoc saor. An t-am seo tagann sí go taobh na láimhe clé. Tá sé briste síos. Bhfuil an tseilbh aca? Níl. Tá ar an dara iarracht. Curtha ar aghaidh go Niamh Mallon. Caillte ag Niamh. Ach tógtha arís ag Ailish O'Reilly. Ailish O'Reilly ag casadh isteach. An pas isteach sa lár. B'fhéidir go bhfuil siad ar thóir cúil, faighte ag Ailish O'Reilly arís. B'fhéidir go bhfuil sí ag smaoineamh ar chúl. An mbeidh sí sásta le cúilín? Beidh! Giorraíonn sí greim ar an gcamán agus é buailte. Deas, néata, simplí thar an trasnán. Ceacht ansin go imreoirí óga, giorraigh greim ar do chamán. Mar sin, is an fheadóg dheireanach séidte, cailíní na Gaillimhe ar ais i gcluiche ceannais na hÉireann!